Ndakulandirani nonse nso madzulo ano chifukwa cha kupitiriza kukhala ndi chidwi chanu chomvetsera uthenga wabwino umene ukulalikidwa, inu amene muli ndi mwayi woonera komanso mwayi omvera uthenga umenewu. Muchitenge chinthu chimenechi kuti ndi chinthu chamtengo wapatali chimene Mulungu wachikonza pa moyo wanu makamaka mu nthawi ino imene ndi nthawi ya mavuto komanso nthawi ya msautso. Ndipo anzanga pompano akhala ali nkulalikira uthenga makamaka uthenga wake ndi wokhudzana ndi chipulumutso mwa Khristu. Koma ine mu tsiku la lero ndikufuna ndipitirize chifukwa titamva uthenga onsewu, mwina mukhoza kukhala ndi funso, ndipo funso limenelo likhoza kukhala lonena kuti, Kodi ndi chifukwa chiyani chipulumutso Mulungu anachiika mwa Yesu Khristu? Funso limene likhoza kukhala funso limene likhoza kubwera kwa inu, ndipo mu mphindi zochepa zimene ndikufuna kuti tikhale tili nkuonera limodzi kuchokera m'Mawu a Mulungu, tiyesetsa kuyankha funso limenelo komanso funso limenelo likuyenera kuyankhidwa momveka bwino ndithu ndikufuna ndifotokoze kunena kwakuti uthenga wabwino umatikumbutsa ife ngati anthu makamaka chimene chili chosowekera chathu ndipo chosowekera chimenechi ndi chikhululukiro cha machimo monga inu mukudziwa koma inenso ndikudziwa kunena kuti baibulo limafotokoza momveka bwino kuti palibe kusiyana koma kuti tonse tinachimwa ndi kuperewera pa ulemerero wa mulungu ndipo chifukwa cha tchimo limenelo ndi vuto lalikulu kwambiri limene mtundu wonse wa anthu pa dziko lapansi unagwidwa nalo ndipo vuto limeneli ndi limene ngakhale pano likuoneka kuti ndilophweka koma ndi vuto lalikulu kwambiri chifukwa mwachitsanzo titaona kunena kwakuti kumayambiriro adamu ndi hava amene ni makolo athu atachimwa uchimo umodzi wokha mulungu anawachotsa m'munda wa Edeni ndipo anawathamangitsa ndipo ubale umene unalipo pakati pa iwo komanso ndi Mulungu, ubale umenewo unawonongeka. Izi zikufuna kutanthauza kunena kwakuti tchimo ndi vuto lalikulu kwambiri limene ah, Mulungu chifukwa iye ndi woyera samafuna kuti akhale pafupi ndi tchimoyi. Komabe, tikuona kunena kwakuti ngakhale Mulungu anamthamangitsa Adamu ndi Hava m'munda wa Edeni, tikuona kuti limenelo ndi vuto limene iwo anali nalo koma vuto limeneli linafikanso kwa anthu onse ndipo Mawu amafotokoza kuti uchimo unachoka kwa Adamu ndi Hava ndi kupita kwa gulu lonse la anthu. Ndi chifukwa chake pa chifukwa chimenechi tikuona kunena kwakuti uchimo umenewu uli ndi zotsatira zoopsa kwambiri monga anzanga akhala ali nkulankhula uh, makamaka mkati mwa sabata imeneyi kuna kwakuti uchimo uli ndi zotsatira zoopsa mu nthawi ino yapansi ndi zotsatira zake zochepa koma makamaka tikachoka pa dziko lino lapansi ndipo tikupita ku umuyaya kumeneko ndi kumene kuli zotsatira zoopsa za uchimo ngati tichoka pa dziko lino lapansi uchimo usanakhululukidwe ndipo pa chifukwa chimenechi mulungu muchisomo komanso muchikondi chake anakonza njira Ndipo njira imeneyo anayikonza kuna kwakuti ifeyo tikhoza kukhululukidwa komanso tikhoza kumasulidwa ku uchimo kudzera mu njira imeneyoyo. Ndipo ndifake timalankhula zokhudzana ndi Ambuye Yesu Khristu. Baibulo likufotokoza Ambuye Yesu Khristu ngati mpulumutsi amene anabwera kudzapulumutsa anthu ku dziko lapansi ku nthenda imeneyi imene ndi yoopsa kwambiri kuposa COVID-19 imene dzina lake ndi uchimo. Ndipo tikuona zimenezo makamaka ah, titatembenukira vesi lathu la lero limene tifuna tiliwerenge. Vesi limenelo ndi um, Exodo chapter chake cha 13 ndipo tidzawerenga ndime yake ya makamaka ya sorry exodo chapter 12 ndime yake ya 13 ndipo akunena kwakuti ndipo mwaziwo udzakhala chizindikiro kwa inu pa nyumba zimene mukhalapo pamene ndiona mwaziwo ndidzapitirira inu ndipo sipadzakhala mliri wakukuon- wakukuwonongani pakukantha ine dziko la Igupto mulungu anakhala ali nkuonetsera kuyambira pachiyambi kunena kwakuti pamene ana a Israeli anali ku ndende komanso ku ukapolo ku Igupto, ndipo pamene anatsala pang'ono Mulungu kuti akatu, aka, a- a- atuluke mu dziko limenelo, Mulungu anamtuma Mose ndikunena kuti apite kwa Farao akamuuze Farao kuna kwakuti ulole anthu anga kuti atuluke kuti akanditumikire ine komanso akati, akandipembedze ine. Tikuona kuna kwakuti Aisraeli ali ku Igupto, sanathe kumtumikira Mulungu komanso sanathe kumpembedza Mulungu. Anayamba kutumikira milungu ya ku Israel, ya ku Egypt. Ndipo zimenezi anaona Mulungu kuna kwakuti um, ayenera kutuluka kuti apite ku dziko la kwawo kuti akathe kumpembedza komanso kumutumikira iye. Koma tikuona kuti anthu amenewa pakutuluka ndi chithunzithunzi cha chiwombolo chimene tili nacho ndipo sanangotuluka popanda mwazi. Mulungu anakonza njira yonena kuna kwakuti mwazi wa mwana wa nkhosa wa chaka chimodzi wamamuna kapena mwazi uh, wa mwana wa mbuzi wa chaka chimodzi ayenera kuphedwa ndipo akaphedwa mwazi wake udzapasi- udzapakidwa pa chitseko ndipo umapakidwa pa chitseko ndipo mngelo wakuononga akadutsa pakati pa uh, zigono zimenezo kapena pakati pa manyumba akuononga anthu akaona nyumba yopakidwa mwazi tikuona kuna kuti mngelo ame- amadumpha nyumba imeneyo osakaphamo munthu anthu amene ali ana oyamba amene ali nyumba imenemo koma amapitirira kwina ndipo akapitirira choncho nyumba imeneyo imakhala kuti yaomboledwa kapena kuti yatetezedwa chifukwa mngelo amene amaona mwazi ndipo mwazi chinali chizindikiro choncho baibulo limafotokoza kuna kuti ambuye wathu yesu khristu um, anakhetsa mwazi wake pa mtanda ndipo atakhetsa pa pa mtanda tikapita pa 1 akorinto chapter cha, cha 5 ndime yake ya 7 amafotokoza kuti khristu pasika wathu waphedwa ndipo vesi limeneli likufuna kutanthauza kuna kwakuti likutitsimikizira kuna kwakuti nchifukwa chani yesu khristu ndi mpulumutsi kapena ku- pakukhulupirira yesu khristu ifeyo tipulo timapulumutsidwa kapena timakhululukidwa machimo athu Taphunzira zimenezo kuchokera ku bukhu la Genesis. Tikuona kuna kwakuti mu mwazi muli mphamvu imene ndi yakupulumutsa ndipo tikapita kwa Hebri chapter chake cha 9 ndime yake ya 22 akuna kuti popanda kukhetsa mwazi palibe chipulumutso. So tikuyankha funso limeneli kuti nchifukwa chani chipulumutso chili mwa Yesu Khristu? Nchifukwa chani tiyenera kukhulupirira mwa Yesu Khristu kuti tipulumutsidwe? Tikuona kuna kwakuti tikuyenera kukhulupira mwa Yesu Khristu chifukwa Yesu Khristu anagwira ntchito ya mtengo wapatali kwambiri yopulumutsa miyoyo yathu chifukwa cha mwazi wake umene anaukhetsa pa mtanda ndipo mwazi umenewo unatipatsa chipulumutso ndipo mulungu anakhala ali nkulankhula kuchokera uh, makamaka ku nthawi ya yesu khristu asanabwere mu zithunzithunzi kuti anthu tikazindikire kuna kuti popanda kukhetsa mwazi palibe chipulumutso ndipo takhala tili nkumva zokhudzana ndi chipulumutso chimene Yesu Khristu akupereka koma anthu osiyanasiyana mu tsiku la lero kuno ku Malawi tidzaona kuna kwakuti pa nkhani ya chipulumutso anthu ambiri timakhala ndi maganizo olakwika osiyanasiyana ambiri timaganiza kuti kuti ndipulumutsidwe ntchito zanga zabwino zikhoza kutipulumutsa ena timaganiza chonchi kuti ndipulumutsidwe ndiyenera kumapita ku chalichi uh, kuti ndipulumutsidwe ndiyenera mwina kumapereka ndalama ku chalichi kuti ndipulumutsidwe mwina ndiyenera kupanga ntchito zabwino ndipo amene ndi maganizo osiyanasiyana anthu amene timakhala nawo koma baibulo pa nkhani ya chipulumutso limalankhula mwachindunji komanso limalankhula uh, mosa khoza kuti munthu asamvetsetse, koma kuti munthu amvetsetse kuti chipulumutso chili pakukhulupilira Yesu Khristu ngati mpulumutsi. Ndipo tikuona kuna kwakuti pa vesi limene taliwerenga, uh, Mulungu ananena kuti ngati nditaona mwazi ndidzakudumphani pamenepo. Mulungu sanauze ana Israeli kuti ndikadzaona ntchito zanu zabwino ndiye sindidzalowa nyumba imeneyo kukuononga. Chifukwa tikudziwa kuti ana Israeli pa nthawi imeneyo ntchito zawo sizinali zabwino chifukwa nawonso anayamba kulambira milungu um, imene Ais- aigupto ama, amayilambira ku aigupto ndipo pakati pawo panalibe ntchito zabwino panali uh, ntchito zoyipa zokhazokha mukudziwa anakhala ku ukapolo kwa zaka zambiri ndipo mulungu sananena kuti ngati ndidzaona zopereka zanu koma mulungu ananena kuti ngati ndidzaona mwazi so zimene mulungu amachita kwa munthu amene wamukhulupirira yesu khristu ngati Mpulumutsi wake, ndi zonena kuti mwazi wake umamutsuka munthu ameneyo, kumuyeretsa, kumusambitsa, uh, kukhala wolungama ngati sanachite uchimo ngakhale umodzi. Zoonadi, Baibulo yafotokoza kuti ife tinachimwa ndipo machimo athu ngati sakhululukidwa ndiye kuti ali ndi zotsatira zimene ndi zoopsa kwambiri ndipo zotsatira zake ndi kugehena. Koma tikufuna tiyamike Ambuye chifukwa mwazi uli ndi chotetezera choti ife ngati tiyika chikhulupiriro chathu pa Yesu Khristu kuti ndi amene anafa pa mtanda chifukwa cha machimo athu, machimo athu onse amakhululukidwa nthawi yomweyo chifukwa muli mphamvu yodabwitsa mu mwazi wa Yesu Khristu. Okondedwa omvera amene madzulo ano mukundimva mukulalikidwa kwa mawu a Mulungu komanso amene mukutionera, ndikufuna ndikulimbikitseni komanso ndikufuna ndikudandaulireni kunena kwakuti ikani chikhulupiriro chanu pa Yesu Khristu chifukwa Mulungu ngati angakhululukire machimo anu ngati moyo uno utatha, Ngakhale mliri umenewu wafika pakati pathu, chikhoza kukhala chinthu chosaopsa pakuzindikira kunena kwakuti mwaika chikhulupiriro chanu pa Yesu Khristu ndipo machimo anu akhululukidwa ndipo Mulungu akunena kwakuti ndipo akaona mwazi wa Yesu Khristu pa moyo wanu adzadumpha ndipo chio-, uh, kuonongeka kumeneko sikudzabwera kwa inu. ndipo chimenecho ndiye chipulumutso chimene mulungu wachipereka tikufuna tiyamike ambuye inu nonse amene mwakhala muli nkuonera uh, makamaka mkati mwa sabata yonseyi mwina mwakhala muli kufunsa mafunso kuti nchifukwa chani ntchito zanga sizingandipulumutse mwina mwakhala muli kufunsa mafunso kuti nchifukwa chani kupita ku tchalitchi sikungandipulumutse mwina kutheka mwakhala muli kufunsa mafunso osiyanasiyana koma mu tsiku la lero ndikukhulupirira kuti mwalandira yankho limene um, ndi lophweka kwambiri mulungu anayika chikhululukiro cha machimo athu mwa yesu khristu chifukwa yesu khristu anakhetsa mwazi wake wa mtengo wapatali kuti onse amene akhulupirira iye asatayike ku gehena koma akhale nawo moyo wosatha ambuye akudalitseni zikomo kwambiri